russia imatchuka ndi nkhondo komanso kukhetsa mwazi mu zaka 300 zapitazi sipamatha zaka 10 asanamenye nkhondo mu mbiri russia yamenya nkhondo zazikuluzikulu zoposa 120 tikamaona magazi akuchucha ku ukraine lero sizachilendo mbiri ya russia kumeneko ndikudya kwawo mchaka cha 1700 ku europe kunali ufumu wotsogola komanso wotchuka swedish empire peter the great wa ku russia sanali wokondwa ndi ufumu umenewu iyeyo ankaopa kuti tsiku lina ufumuwu ukhoza kudzamera mizu ndi kumanda boma posakhalitsa anatumiza asilikali ndi kuyambitsa nkhondo yofuna kuthetsa nkhondo imeneyi inatenga zaka 20 ndipo russia inawina mfumu ya ku sweden king charles 12 anasiya udindo ndi kuthawira ku Turkey kukabisala 1722 russia inapanga invade dziko la irani mpaka analanda madera ambiri akumpoto kuphatikizanso georgia masiku ano timamva dziko lina lake lotchedwa georgia kalekalero kumene kuja kunali ku irani koma mchaka cha 1722 russia inapanga invade dziko la irani ndi kulanda dera la georgia kukhala mbali yawo 1733 maiko ena ankamenyana polimbirana dziko la poland kunali germany italy ndi russia ankamenyana ndi france komanso spain nkhondo imeneyi inatenga zaka ziwiri ndipo russia ndi anzawo ndi amene anawina ndi kutenga ulamuliro wa poland 1736 peter the great anayambisa nkhondo yolimbirana malo ndi dziko la turkey zotsatira zake russia ndi imene inawina anatenga ulamuliro wa zaporizhia komanso azov sea mu nthawi imeneyo malowo anali m'manja mwa turkey ndiye itachitika nkhondo russia inalanda by force 1741 sweden inayamba matukutuku ankafuna kutenganso malo amene analandidwa ndi russia mchaka cha 1700 ndafotokoza kale kunena kuti 1700 russia inapita ku sweden kumenya nkhondo ndi kuthamangitsa mfumu yakumeneko imene anathawira ku turkey ndiye analanda malo ambiri patapita zaka zokwana 40 sweden inayambanso matukutuku ankafuna kutenganso malo awo peter the great analamula asilikali ake kuti apite ku sweden akayambitsenso nkhondo mapeto ake russia inawina komanso kulanda malo ena owonjezera amene anali m'manja mwa sweden st petersburg komanso finland zinatengedwa mnthawi imeneyi kuyambira 1756 britain ndi france anali pa udani wolimbirana malo akhala akumenyana kwa zaka zoposa 7 russia ndi sweden anali kumbali ya france pamene germany inali kumbali ya britain Zotsatira zake, Britain ndi imene inawina ndipo France ndi Russia analuza. Mu nthawi imeneyi ankalimbirananso Canada. Britain inakwanisa kuthibula France mpaka kuwathamangisa ku Canada. 1768 russia inkalowerera kwambiri zochitika za dziko la poland turkey itaona zimenezi inabwera poyera ndi kuuza russia kuti ilekeretu kulowerera zochitika za ku poland catherine the great atamva mawu amenewa anaona ngati turkey ikuwaderera anayambisa nkhondo ndi dziko la turkey anamenyana zaka 6 russia ndi imene inawina mpaka analanda crimea m'manja mwa turkey mwachidule ndikuwuzeni kuti mu nthawi imeneyo crimea inali m'manja mwa turkey ndiye atamenyana kwa zaka 6 russia inawina ndikulandanso crimea patatha zaka zokwana 13 itatha nkhondo imeneyi turkey inabweranso ndikuyamba kukula mtima anauza russia kuti achoke ku crimea zimenezi zinachititsa kuti nkhondo ina iyambenso ndipo inatenga zaka 4 mapeto ake turkey inagonja komanso analandidwa odessa ndi madera ena amene ankalamulira ku ukraine mu nthawi imeneyi ukraine ija inkalamulidwa ndi turkey ndiye amati akayambana russia ikayambana ndi turkey russia imapita kumenya nkhondo ndi kumalanda madera amenewaja pang'onopang'ono poyambirira analanda crimea kenaka atakuliranaso mitima anadzalandanso odessa ndi madera ena ozungulira 1792 russia inamenyana ndi poland polimbirana malo anawinanso ndi kutenga ulamuliro wa lithuania komanso ukraine 1796 iran inayambiranso kula mtima ankafuna kuti russia iwabwezere malo awo amene analanda mbuyomo catherine the great atamva nkhani imeneyi anatumiza asilikali ku irani anamenya nkhondo yovuta mpaka kuwina zotsatira zake analandanso malo ena owonjezera kuchokera ku irani armenia komanso azerbaijan 1799 maiko a britain russia turkey komanso austria anagwirizana ndi kuyamba nkhondo ndi france Kumeneko sizinawathere bwino. France inawina komanso kulanda madera ambiri a ku Europe. 1804 Iran inayambanso kuchita makani, ankafuna kuti atengenso madera amene analandidwa. Russia inatumizanso asilikali kuti akathane ndi Iran. nkhondo imeneyi inatenga zaka zoposa 9 mapeto ake russia inawinanso ndi kupitiriza kulamulira madera a georgia armenia komanso azerbaijan mwachidule iran inayesesa kuona katatu kuti ilande madera amene analandidwa kuchokera m'manja mwa russia madera amene amapezeka kumpoto kwa dziko la iran koma russia imalanda by force inalanda georgia azerbaijan komanso armenia ndiye a iran amati akatolerana amafunabe kuti alande madera amenewa ndiye russia imapitirizabe kumamenya ndi kumagonjetsa ndi kumalamulirabe madera amenewa 1805 maiko a britain sweden ndi russia anapanga mgwirizano ndi kuyamba nkhondo yolimbana ndi napoleon zotsatira zake napoleon anawina komanso analanda madera ambiri a ku europe tonse tikudziwa kuti napoleon napoleon bonaparte dzina lake lonse ndi limenelo anali munthu wovuta kwambiri ameneyu ndi amene amalamulira dziko la france ndiye atangokhala pa mpando anayamba kulanda maiko ambiri maiko ngati denmark belgium norway onsewo anawalanda ndi kumalamulira britain sweden ndi russia anapanga alliance ndi cholinga choti athane ndi napoleon koma napoleon anawathibula onsewo ndi kuwagonjetsa 1810 anamenyanso ndi turkey russia inawina nkhondo imeneyi mpaka analanda dera la moldova 1812 Napoleon Bonaparte anauza dziko la Russia kuti lithetse ubale ndi Britain. Iyeyu ngati mtsogoleri wa France ankadana kwambiri ndi Britain. Russia inali pa ubale wabwino kwambiri ndi ma British. Napoleon anauza kuti athetse ubale umenewu. Russia itakana, France inatumiza asilikali amene anakapanga invade mzinda wa moscow koma pulani imeneyi sinamuthere bwino napoleon chifukwa asilikali ake oposa 400,000 anaphedwa komanso iyeyu analephera kulanda dziko la russia 1814 russia pamodzi ndi maiko a germany spain britain komanso portugal anapanga alliance anamenyana ndi napoleon bonaparte mpaka kumugonjetsa 1826 iran imafunabe malo amene analandidwa ndi russia nkhondo inayambika komabe iran inagonjetsedwa turkey yakhala ikulamulira greece kuyambira kale 1828 anthu ena ankafuna ufulu wodzilamulira koma boma la turkey linakana zotsatira zake russia inalowerera mkangano umenewu anayambisa nkhondo yofuna kuthamangisa ma turkish mdziko la greece mapeto ake russia inawina ndipo greece inalandira ufulu wa independence 1853 maiko a britain france ndi turkey anapanga alliance ndi kuyamba kumenyana ndi russia maiko amenewa amalimbirana crimea russia inathibulidwa mpaka kugonja komanso crimea inaperekedwa m'manja mwa turkey 1877 anthu a ku bulgaria ankachita zionetsero zodana ndi ulamuliro wa turkey ngati ma colonizer anthu anatopa nawo ndipo ankafuna kuti achoke asilikali a turkey anayamba kupha anthu onse amene ankachita zionetsero zodana ndi boma lawo russia itaona zimenezi inalowerera ndi kuyambitsa nkhondo ndi turkey mapeto ake anawinanso and ufumu wa turkey unathesedwa mdzikolo bulgaria inaphwasulidwa ndipo kunabadwa maiko atsopano montenegro romania komanso serbia 1904 kunali nkhondo pakati pa japan ndi russia iwowo amalimbirana maiko a korea komanso manchuria zotsatira zake japan ndi imene inawina ndipo anatenga ulamuliro wa maiko onsewa russia inamenya nawonso first world war mchaka cha 1914 mukamvetsera bwinobwino mukhoza kuona kuti kuyambira 1700 iwo amangokhalira nkhondo zokhazokha osapuma 1917 kunayambika civil war pakati pa white army komanso red army white army linali gulu la anthu aku russia limene linkafuna ulamuliro wa democracy red army linali gulu lina limene linkafuna ulamuliro wa communism ndiye chifukwa chosemphana maganizo nkhondo imeneyi inavuta mfumu ya ku russia tsar nicholas pamodzi ndi banja lonse anaphedwa chifukwa choti amasapota democracy nkhondo imeneyi inatenga zaka 4 ndipo red army ya communism ndi imene inawina ndi kutenga boma 1921 russia inali pa nkhondo ndi dziko la poland nkhondo imeneyi sinawathere bwino anathibulidwa modetsa nkhawa poland inawina mpaka kulanda belarus komanso western ukraine mwachitsanzo nkhondo imene ikuchitika panopa ku ukraine kuja mudzaona kuti anthu aku east komanso south amasapota kwambiri russia anthu aku western ukraine amasapota kwambiri boma la ukraine komanso poland izizi zili choncho chifukwa chona kuti anthu aku western ukraine akhala nthawi yayitali ndi anthu aku poland nde iwo aja samakonda kwambiri dziko la russia zina mwa zifukwa zimene zinachititsa zimenezi kapena ndinene kuti zifukwa zimene zinabweretsa udani pakati pa anthu aku ukraine ndi chifukwa chona kuti amalamulidwa ndi anthu osiyanasiyana anthu aku east komanso south alamulidwa kwambiri ndi russia pamene anthu aku western ukraine amalamulidwa ndi poland ndiye 1921 russia inali pa nkhondo ndi poland anathibulidwa kulandidwa belarus komanso western ukraine 1929 nkudzalekeza 1937 akhala akumenyana ndi china polimbirana malire russia ndi imene inawina pa nkhondo imeneyi mpaka analanda dera la ku china lotchedwa xinjiang mchaka cha 1934 mwachidule ndikhoza kunena kuti dera limeneli la xinjiang linalandidwa ndithu kwa nthawi yayitali russia yakhala ikulamulira kwa zaka zoposa 20 1938 anamenyana ndi japani polimbirana malire russia inawinanso mpaka anatenga ulamuliro wa dera lina lotchedwa chankufeng kuyambira 1939 akhala kumenya nawo world war 2 red army ya ku russia ndi imene inavala zilimbe mpaka kugonjetsa adolf hitler 1979 russia inalanda afghanistan zigawenga za mujahidini zinayamba nkhondo yolimbana ndi russia nkhondo imeneyi inatenga zaka 10 russia inagonja pamene asilikali awo anapanga withdraw mchaka cha 1989 1994 anamenyana ndi anthu a ku chechnya kwa zaka ziwiri russia inathibwidwanso kumeneko mpaka anathawa 1999 Vladimir Putin atayamba kulamulira anayambisanso nkhondo ina imene inatenga zaka zambiri. Russia inawina ndipo Chechnya inabwereranso m'manja mwa Russia. 2008 anamenyana ndi Georgia. Anawina ndithu nkhondo imeneyi mpaka analanda madera ofunikira kwambiri a Abkhazia komanso South Ossetia. 2014 tawaona akulanda crimea 2022 anayambisanso nkhondo ina imenenso akulanda madera osiyanasiyana a ku ukraine donbas lugansk zaporizhia komanso kherson madera onsewa alandidwa m'manja mwa boma la ukraine zimenezi ndi zina mwa nkhondo zimene russia yakhala ikumenya zina ndaziiwala chifukwa ndakuwuzani kale kuti anthu amenewa anamenya nkhondo zoposa 120 ndiye ineyo ndangosankha nkhondo zikuluzikulu zimene iwo anamenya zina anawina zina analuza zina amamenya okha zina amamenya ndi gulu mu history russia imadziwika ngati dziko losaopa nkhondo akayambana ndi dziko lina lake kaya angoyambana chifukwa chaching'onong'ono kaya angoyambana chifukwa cholimbirana malire russia best solution imene amachita ndi nkhondo mbiri yawo imagwirizana ndi kukhesa mwazi komanso kulanda maiko osiyanasiyana zimene zikuchitika ku ukraine ndi umboni winanso wonena kuti russia ndi dziko limene limakonda nkhondo komanso kukhetsa mwazi